maka nwatakịrị a na-emesi ife ike anyị na-agwa unu na ọkịja a na-akpọ ego mmiri wọcha na otu o si eme ya nechọralị ọ mara ya ama ka ọmụ ụmụazị ihe ọ na-eme na akụchala ya na mkpụrụ ọkụ chee ya misi ọjụ na ọma mmiri na a ga-eji obodo oyibo bụ ụmụazị igbo after all said and done bụ wee ma na mmụọ na-alụ ọrụ omechi opi na-ede ọgba mebie the thing kwuru ekwu na be nna ya ọ dị adị nna nna nna nna ya mere ya the thing wee pụta ọbụla ka ọ gbara

onye na-akpọ high chief native doctor ego mmiri one of Okija ya wee sị na ya nwee alụsị na-ekunye nwa alụsị na-ebunye ego na nke ka anyị nọ ugbu a ee ka a na-ekwu ihe afụkwa ọ na okuku ka anyị nọ ugbu a sị na ọ na-agwọ ọ na-ele onye a ka ị na-anụ maka ya ọ naghị achọ ka ọ pụta n'iru akwụkwọ mana anyị forcegidere ya o wee kweta na ya pụta n'iru akwụkwọ o wee gwa arụsị okwu ya na agba wee karịa wee kweta na ya pụta na nke ka anyị nọ ugbu a ọ bara uru iji ụgha na omezo ihe ya nụlụ onye na nke ka anyị nọ ugbu a wee na-ekwu na ife ọ bụ kpọtụrụ ya ife ọbụla bụ nrịa ị nwere ife ọbụla bụ nsogbu ị nwere kpọtụrụ ya a sị na awa wụrụ elu ọkụ were anya wee fụ ị chọọ were anya wee fụ ị kpọtụrụ anya kwere na karị ya bụ oyiyi na ya bụ nsogbu ị nwere ma afịa gị na-ada ada ma ị na-ebu ngwongwo onye bụ the new update e nwere ọkịja o kwerọ apụta n'iru akwụkwọ mana a gwagidere ya okwu wee mezie wee pụta n'iru akwụkwọ gwasịa alụsị okwu na nke ka ọ na-agbụ ya nụrụ onye onye a na-ekwu maka ya ego mmiri one of ọkịja na na n'okike ka anyị nọzi ugbu a onye na-ekwu na ife ọ bụ ọ na-agwọ ọ na-ele onye unu anụ maka ya since unu anụ

ekweghị akwụ akwụ ị na-eme ka e wee wuchi ndị ọcha ị na-ebu ngwongwo even ihe amali a gbadara ya na o jere obodo oyibo obodo ebe ka e si ekpunata ya menu man na sinowe ya a sị na ọma nri ya wee mụ ya wee na-ewuzi ewu si na arapụta n'iru akwụkwọ anyị na ya wee gbagide gbagide usi ụka wee kwetazie na ọ ya-apụta because ọzọ igbo ndụ ka ọ gwa ndị mmadụ ọya olu ya afụ ya na-ekwu maka ya were ụmụ eke na-anụ maka ya makwali ya anyị na-eghe ya karịkịta na obi ka anyị nọ ugbu a na ife ọ bụ n'ọzọ igbo ndụ ka anyị na-anọ n'ụbọchị tata na ego mmiri na-anụ maka ya anyị na-emegidegwa okwute na ya pụta n'iru akwụkwọ ka o wee zụwa ndị mmadụ ọya ma obodo ebe ka o si gburu ntị ma nọdụrụ izu na ọma mme na ọma mme ọma dọgide ma na spirit bụ egwu ihe dị n'ala bụ egwu o kpere ya ekpere ọ na-ele o metụ mmadụ aka ọ na-ele akụkọ ya wee karịa wee sị na anyị bụ journalist press ejefe ya ọ na obi ka anyị nọ ugbu a anyị na-ega ka n'ụgbọ a sị na na-ekwu ekwu a na-eme eme onye nwaanyị na-ekwu maka ya na mkpa ji ike na ọkịja ọkịja na-eji alụ ọlụ si obodo oyibo wee nata omenala wee chịnata fụrụ obodo ọ na-agbara ọsọ na mmanụ mmiri anyị na ya nọ onye okpere ekpere ọga akụ ya wee na-aga azụ ụwa niile anyị wee sị na anyị na-anya akarị ọnya ka ị na-afụ n'ife onyonyo nwa onye lụọ ọkụ ọfụ n'anya akara ekwentị a dịrị ogbe ịda ụtụ kpọọ na fon i nwee problem kpọọ obodo oyibo ka o si wee chụnapụta n'obodo ọsụ na nwa mme ogbu onye isi ọ nọkwụta na onye emebi ego ji maka ya wee bịara fụ ụzọ igbo mere ka nkụ ya nwa chọrọ ego ọ chọrọ ihe ọya bụ ọpụta ogbu obodo eme na ọ chọrọ iwe ego obodo ibu ego ọkụ mara ọkụ ọ bụ ka unu nụzie onye owu anya ka a na-anụ maka ya onye metụrụ aka ihe na-eme ya dị mma nwaanyị ọkpụ ule ka a gwara mbọsị nwa under two weeks ọkpụ ule ya is four years five years tachi ozugbo na o metụrụ ya aka onye o kpere ekpere mụsa mụrụ nwa for almost eight years kwuru nwa n'ike ụdị ya niile na-ede na ụzọ obodo ebenata depata ike ma ọ bụrụ ike kọpụta na ọdịnala dị be nna ya anyị na ya ya anụzi onye ugbu a ka unu nụzi onye ya in a short form anyị nere ike ogoro akụkọ nọ nsogbu ọbụla i nwe ma ebe ọbụla ị nọ na-afụ ya onyonyo kpọtụ ya n'akara ekwentị ya dị ebe a WhatsApp ka ị were anya gị wee fụ maka nwere ike na-achọ solution ebe ghere mara ọdụ n'ụzọ ọba ị na-achụ aja ebe ọ bụla ihe ndị ọzọ megoghu megoghe erigo nne ọ bụla ihe ndị na-eme wayo just a little bit test godu a little bit gị ife na-ekweghị ego mmiri na anụ maka ife o kwere aga n'iru akwụkwọ anyị fọsọ gedere ya kwa almost seven months ka ebiri wee ya ọbịa ka ọ gbanyere akwụkwọ wezi ndị mmadụ ọya na ụmụkwe ndị tọrọ atọ nwee ndị na-egwu wanye o wee kwete o wee kwete na anyị na anyị na-aga akara ogbe akụ nduzi unu ya nna m anyị kelere nne o nna m asị m ka anyị mata onye ị bụ na afa gị na nke a na-etu gị e ji ama gị Oi, Jehova ụbọchị taa bụ nkwọ. ịkọ ọrụ ọra na eze Taa bụ nkwọ ka m wee mụọ ego mmiri. yes Bọta anyị bi ụwa.

anyị nụka isi ewu ewu sisi ihe ya jụnatara ikwu obodo oyibo si ma nne ịma mebie efu na ọ na-aga na ahịa anyị na ya ga-echekwa n'aka na nke ndị ajọ iwe so die n'ụzọ omenala anụ nwotu osu wee mmụọ sikara esoghị ife ọbụla i kpere ekpere o mee ife i kwuru o mee sobie na ọgụ ndị laba abịakwa na alapụ oge ka ị bịa soro wee baa na nnekwu na-eme chụba nke ndị mebie n'ụzọ omenala ise eme na m

ndị ahụ ekwefe ka mma ya ọ bụ ịchụ aja ahụ ya nwa karịrị aja agwọzi ọnwa ụlọ dị n'ọgwụ a adabụ isi ebi na akwụkwọ ndị ụka ọ dụkwuru ya ka Jesus preachi sị na onye efu na ya nke ị nwekarị nwanne gị nye nna m anyị kenere nne anyị kenere nne a bịa na nke ịgwọ ọrịa a na-agwọ stroke onye mere stroke a na-agwọ ya achị ere ọkụ ịgbawa isi nwaanyị dị ime ma ọ pụọ dị ime ọ pụọ ejuo ya afọ ọ na-abụ dide

mba enweghị nke anọ nna m anyị kenere nne anyị nụrụ nọ na iji ụnụ yara eme ihe anụ m na nna m mere ihe nna nna mee n'opụrụ epu na bụ unu o wee lute na generation nke gị ị sị na ịma mmie na ọ ka i je chụta ego yes eso m afara ofefe lụlọ mgbe m na-eje anyị na onye n'obodo ebo Mana- ọma na-edistọbụ mpanata gị emere m uche mana mụọ megote oyibo mmụọ ma eme uche nke m nwa ji mere oyibo ma ya o ụlọ akwapụ akwụji nwokwụ na aba yes na asụ nwozi na-enyeta ụlọ m so nwekwa ụlọ bụ na fọ na mana enye ha anya dịka a sịrị na a na-achụ n'obodo ebe ọ dị na na Naịjirịa eziokwu Otupe. asị ya o Anyị- ụlọ ma agụ agụ n'obodo a eziokwu anyị na onye mere ekpele ọga e nwere aka na bụrụzi e ji ọfọ Eziokwu. e nwere aka na bụrụzi ọfọ nna m

n'ọkụ nkotoli anyị abịa na agba nke ịbụọ nke bugoro short video anyị enye unu emezi anyị enye unu the whole biography of him mm. na na mbọsị oge elekwokwu iwe anyị ga-abịakwa pikchọchara iwe niile ka unu were anya unu na-afụ kpọtụrụ ya n'akara ekwentị ya na i nwee nsogbu a ndị a gụsịsị ugbu a ka i were anya gị nene ma ị n'obodo oyibo na ebe dị iche iche just na akara ekwentị were anya gị nene ị gbaa live video with nya nwa ị fụ ya ọ na-eme iwe i were anya gị nene yes yes

oke ite dịkwa hmm. oke ite dị ma ndị na-egbu mana ebe a na-egbu oke ite siezi na mmadụ wee na-egbu nke e ji mmadụ egbu na-enye nsogbu hmm, onye egbu oke ite with ahịhịa na ahịhịa ndị gboo ji egbu ya na nke a ka mma ma nke a bụ nke a na-etizi mmadụ eti mmiri ozu tinye nke nke nke a bụ nke na-enye nsogbu